Fáilte is fiche chuig inseirbhís na bliana seo sa tSraith Corpoideachas agus Folláine laistigh den Chreat don tSraith Shóisearach. I mbliana, de dheasca Covid-19, beidh an cheardlann ar líne trí Zoom. Cuirfidh an físeán gairid seo tú ar an eolas maidir le feidhmiúlacht Zoom chun tacú le eispéireas tairbheach ar líne inniu. Nuair a ligtear isteach sa cheardlann tú, sroisfidh tú an príomhsheomra. Ba mhaith liom tú a chur ar an eolas faoin mbarra rialaithe a thacóidh leat maidir le méid áirithe feidhmeanna bunúsacha. Mar shampla, an cnaipe balbhaithe nó neamhbhalbhaithe ar féidir a roghnú mar is gá. Cabhróidh an cnaipe seo leat aon fhothram sa chúlra a cheansú. Moltar fanacht balbhaithe taobh amuigh d'ócáidí inar mhiste leat cur leis an bplé le linn an chruinnithe. Ní gá ach tú féin a neamhbhalbhú. Feidhmíonn an cnaipe Tosaigh Físeán, Stad Físeán ar an dul céanna. É sin ráite, ba mhór againn dá gcoimeádfadh na rannpháirtithe an ceamara ar siúl mar go gcuirfeadh sé go mór le caidreamh agus le comhluadar. Má tá gléas taibléid in úsáid, chun teacht ar an mbarra rialaithe ní gá ach brú ar an scáileán agus nochtófar na feidhmeanna seo, Balbhaigh, Neamhbhalbhaigh, Tosaigh Físeán, Stad Físeán, ag bun an scáileáin. Beidh an fheidhmíocht Comhrá in úsáid againn inniu. Arís is féidir teacht air seo ar an mbarra rialaithe. Ag brú ar seo, nochtófar painéal ar an taobh dheis den scáileán. Chun cur leis an gcomhrá, clóscríobh sa spás ag bun an phainéil seo agus brúigh Iontráil. Feicfidh tú do cheann sa chomhrá leanúnach. Beimid ag roinnt nascanna ar ócáidí éagsúla tríd an gcomhrá. Ná bíodh leisce ort aon cheist a chur os ár gcomhair le linn an lae. Le linn an cur i láthair tá seans nach bhfeicfimid do theachtaireacht ach déanfaimid ár ndícheall teacht air le linn an lae. Chun teacht ar an bhfeidhm chomhráidh ar ghléas taibléid cliceáil ar breis ar an mbarra rialaithe. Tá an fheidhmiúlacht mar an gcéanna agus is féidir leat teacht ar nascanna acmhainní agus cur leis an gcomhrá. Feidhmiúlacht chabhrach sa bhreis is ea Pin, a ligeann duit an láithreoir a cheangal leis an scáileán. Tá an trí phonc cabhrach chomh maith, go háirithe muna bhfuil d'ainm á léiriú i gceart. Is féidir d'ainm a cheartú trí bhrú ar an trí phonc, roghnaigh Ath-ainmnigh, agus aistrigh mar is gá. Beidh seomraí ar leithligh in úsáid againn go rialta. Cabhróidh seo linn feidhmiú i ngrúpaí beaga. Is fuirist teacht agus imeacht uatha. Bí cúramach, áfach, agus tú ag fágáil, go bhfágann tú an seomra, ní an cruinniú. Má tharlaíonn sé seo, go bhfágann tú an cruinniú, téigh siar go dtí an nasc cláraithe i do theachtaireacht ríomhphoist agus brúigh air chun filleadh go héasca ar an gcruinniú. Le linn na mbristeacha, iarraimid ort fanacht logáilte isteach sa cruinniú Zoom, balbhaigh tú féin agus múch do cheamra. Éascóidh seo duit filleadh ar an gcruinniú i ndiaidh do lóin agus beidh cúrsaí baile príobháideach slán. Is ionann seo agus nach féidir tú a fheiceáil ná a chlos. Bainigí sult as an sos. Má chailleann tú an nasc nó má fhágann tú an cruinniú ag aon am le linn an lae, ná bí buartha, is féidir filleadh go dtí an nasc cláraithe atá i do ríomhphost. Brúigh air agus fillfidh tú ar an gcruinniú go héasca. A dhála sin, má thiteann an láithreoir ón gcruinniú, ná bí buartha, fan socair, fan ar an nglaoch agus fillfimid chomh tapaidh agus is féidir, tríd an nasc cláraithe atá againn féin. Is mian liom a rá chomh maith nach mbeidh aon taifead déanta ar an gceardlann ach beidh na hacmhainní ar fáil i ndiaidh na ceardlainne tríd an suíomh jct.ie. Chun meas a léiriú ar phríobháideachas ár rannpháirtithe, iarraimid ort gan grianghraif a ghlacadh díobh. Gan dabht, tá cuid againn atá taithí againn ar Zoom agus roinnt eile atá ag teacht air don chéad uair. Iarraim oraibh tacaíocht a thabhairt do bhur gcomhleacaithe i seomraí ar leithligh éagsúla. Ligfidh an comhoibriú do chách eispéar sábháilte, compordach agus fiúntach a sholáthar.